As you can see, ihe a bụ igwe ngene one of ngene ugbo in ugbo kingdom ọ na-apụta n'ikem maka echichi chieftaincy title enwere taa gbasara maka ajụ festival taata ka ndị ugbo si na na ha na

dịka o si dị e nwere ndị mmadụ a họpụtara n'ugbo ọkpara ugbo nabọ nakwazi ngene ugbo echichi na-ebido

daalụnụ rinne ọ ka bụ ogene afrịka nke eji ọkara igbo Thank you. Uh,

Ema, Ema. Hello. Manga, we get to ka anyị na-amanage onye nwere si na-amanye anyị nsogbu adọrọ ka anyị na-amanage a kpọrọ ọrụ na-ewere ezigbo maikrofon abịa ebe a na-akparị ndị Igbo onye a kpọrọ ọrụ ee eh, mana anyị ga na-amanage igwe nye ekene gị ee eh, biko anyị ga-ekpe ekpere mbido anyị ga-ekpe ekpere mbido

ụmụnna nwezu akụ ụmụnna nwezu akụ biko bịa ka i kpeere anyị ekpere mbido ụmụnna nwezu akụ maka anyị were maikrofon bịa ebe a o nwere ike ọ ma ekwuzi ee daalụnụ ekene ndị be biko ị ga-ekpeere anyị ekpere mbido ee nke nke nke nke maka ife atụrụ thank you sir ụmụ ekene m unu ụmụ ekene m unu ekene m unu n'aka nri ekene m unu n'aka ekpe ekene m unu n'ihu ekenekwe m unu n'azụ a wee kpọkuo ọbasi dị n'elu onye kere ihe niile e kere ma o nwe ihe kere ya chi nna anyị ekene gị ka anyị dị ndụ wee gbakọba n'ụbọchị taata jikọta ugbo ọnụ atọ i mego ka anyị rute anyị na-arịọ gị biko ebumnobi anyị ka i mezuori anyị anyị bịara inye ụmụ anyị dị iche iche ugwu taa anyị bịara inye ụmụ anyị dị iche iche ugwu taata biko bịa nọrọ nche ugbo ọkpara a ga-echi ha ugbonabọ a ga-echi ha ndị ngene a ga-echi ha ndị ngene ugbo anyị arịọ gị onye nwe anyị gbaa ọsọ nyere anyị aka o nwekwe ihe na-eme na nkịtị mbido enwe ihe ni- ugwu niile a ga-akwara ihe niile a ga-eme ebe a o nwekwa ihe kere anyị n'ihu ka anyị ga-erie rite ndụ ṅụọ ṅụta ndụ mgbe anyị na-eme nke a mechaa ndị niile e chiri echichi were ugwu naa na be ha ka anyị mara na ụmụ ahụ bụ ụmụ anyị ihe ekiere ihe ọbụna anyị bụ ugbo niile na onye ahụ ihe ahụ nọnyere onye isi anyị igwe ka o mee ya ka o si gaa anyị ekpere anyị ekpe kwere na ị ga-emebere anyị site n'aha jizọs kraịst onye nwe anyị too dị ụmụnna nwezu akụ elder statesman anyị ekele gị ka ikpe ụkọ ehe obi ogbonna sị ka ọ jaa gị mma obi obi ogbonna bịanụ nụ ee ọ bịanụ ị makwa ife a nọ na ya tata ehe aa makwara adịzi nọ anyị ka na-ebido ọrụ ebido ee biko anyị ekpego ekpere ee PIC Chukwunta where is he? He is the chairman. He is sitting for the chairman of this event today. Echi, Dr. Thomas Ome will chair the general event. He's already in Enugu. I spoke with him ụmụazị Ugbo niile natara maka emume a ha nọcha n'akụkụ so mana eh, PIC Chukwunta Ebube Agụ oh, sorry thank you Ugbo kwenu Ugbo zụọnụ Ugbo zụọnụ kwezuonụ o ana m anọchite anya chairman of the organizing committee of Aju Ugbo 2024 mbụ Dr. Chiedozie Alex Ogbonnia anyị na ya gbagide mbọ ịplan this um, occasion ma nke taa ma nke echi o wee nweta ozi

So on, his, on the behalf of uh, our committee and um, our chairman, ana m asị ndị Ugbo deeme deeme ana m ekene unu niile na-asị unu na culture anyị mbụ Ajụ akwa Ajụ Ugbo nke na-ede na mba niile anyị ama ekwe ka ọ nwụọ n'aka anyị na anyị ga na-agba mbọ na-ahandị the baton more smoothly to ndị so anyị n'azụ maka na ihe anyị nọ n'ụwa a everywhere ma n'ụlọ ụka ma culture which is ihe anyị nọ na now bụ ọsọ mkpara ya relay onye gbagidere ọsọ mkpara mkpara dapụnahụ ya n'aka ọ ya a ga-ata ụta onye ga na-agba mbọ mgbe o ruru gị ịgba ọsọ ọfụma jideta aka were ịgụnyere mkpara ahụ n'aka onye ọzọ a kụọrọ gị aka and ọ bụrụ na ị na-eme ọfụma mgbe a na-agbaghị dishi ahụ ọ bụghị ụta nsọ onye mgbara ọsọ n'ikpeazụ ihe mmeri na ọdịda na-ebido na mmalite so asị m ndị na-achị n'Ugbo kịta na ọsọ mkpara dịkwa anyị n'aka ma ndị na-ekwu okwu ma ndị na-akpọ egwu ma ndị na-apa anyị mmiri anyị na-aṅụ na ihe ndị ọzọ niile anyị so na ndị na-agba ọsọ mkpara so onye ekweneghị ka ọ bụ n'aka nke enweghị ọ dapụ today ihe bụ nsepụ nchi anyị bịara bụ igosi that culture otu o si wee dị ndị number one bụ a ga-agba mgbaba eji niile mana today anyị chọrọ ka anyị cheta na ụmụ nwanyị bụkwazi ndị ugbo ada anyị maka mụnwa chetara na mgbe saịtị anyị hapụrụ n'ekwa a na-enwe ụmụ agbọghọ ndị na-ada eri ihe akwa ọ nwere ndị ụmụ agbọghọ na-ada eshiri anyị ihe mana nke mgbede ohere na ihe ada adịzi anị mgbe ahụ ndị ụmụaka site na ụmụaka ndị ahụ na-eshi ihe ọ bụrụ onye papa ya nwa nwere ego ma ọ bụ ndị mmadụ ụfọdụ ndụ bụrụ otu ofu nwoke enwere ike si ka ahụ họtara nwaanyị ọzawa ọkpanaka unu ka ọ na-ekecha ụgha mana ebe ọ bụ na ihe ndị ahụ adịghọzi maka ụmụaka ahụ enwe agaghị ehe so anyị na-asị ka anyị na-egosite ụmụada anyị ọ bụkwa ihe ga na-eme like ndị otu anyị ha na-adị ịnụ nwaanyị na mbụ ka anyị wee na-enegharị anya ọfụma ndị ga na-eduga anyị nwa iji anyị negharị anya ha nwere ike mgbe ha na-agba egwu kana anyị ahụtata nke ahụ bụ ihe anyị na-eme nwere anyị mejaa nwa mkpirimkpiri ihe ọzọ a ga-eme bụ anyị echeta ndụ ụmụaka ugbo ugbo na-atọ ndị gbara mbọ n'ezi dị iche iche gbaa mbọ n'obodo anyị a wee cheta anyị anyị gbara anya na mmiri wee osisi apịta ndị ahụ aka apịta ha aka ka egosi e e anyị ka anyị kwanyere ha ugwu maka na a sị na-eche ebere m ọzọ ọ ga-emekwukwe ndị na-eto eto a na-agba mbọ karịa ndụ nke ahụ a sị na akụ ruo ụlọ ruo ndụ nọ ndụ nọ na so with that anyị mejaa nke ahụ ọbụla bụ the last thing anyị ga-eme onye ọbụla akpọlitelu ojiri waya kpọrụ ndụ nkwado enwe nawa ibe ha wee riwe oriri dị ya then then tomorrow abụrụzia ozugbo oyibo eji ahụ bụ ihe onye ọbụla na-abịa rie ṅụọ n'aha ndị ugbo niile ekenekwa m unu igwe ka ọ gadugodu m n'ọnụ ngwana anyị abagogo n'ebe emume anyị ga-akpọzi eh, Jeff Udoha Iruoma Iruoma dịkwa ready with ndị otu ya maka anyị na hand over to UCMC Uchenna Come handle all the beauty pageants. After that, anyị a-continue ya ebe ọ kwụsịrị. Uchenna. Thank you so much. Uh, Ọkara Igbo, God bless you. Dịka anyị ekene onye ọbụla igwe uh, ndị onowu, the cabinets, ndị ọzọ, ndị ogbuefi, ndị ichie niile, nakwasị ndị chigolo echi aka echi ọzọ. anyị na-asị udo dịlị anyị n'aha Jizọs dịka unu eje kwenụ m na unu eje amamgụ na-ekiri m ka m bụ visitọ authority concept nnukwute mmadụ ị ga-abịa ebe ị kwesịrị ịnọ were oche ọ mmadụ eji aba n'obodo o nwe ndị ga-abata ebreak protocols nabata onye ahụ ị missiego flight gị